don a sabali de don ala tɛ pɛrɛse i bɛna d'a ma de o la ko innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban aw bɛ segin ka na aw di ne ala ma don min aw ɲɛ b'a la a ka jan e b'i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i nisɔndiya i nisɔn ka di i muso b'i fɛ i ka kɛnɛ bana t'i la i bɛ taa ni ka segin na i bɛ wari sɔrɔ i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ ala sɔsɔ e yɛrɛ bolo ko foyi ma kɛ anw ma sa fɔlɔ ala ko n'a janyana e ɲɛkɔrɔ sini don ne bolo i bɛ na hali a tɛ mɛɛn wa narahu qariban i bɛ se ne ma yan hali a tɛ mɛɛn bɛ na n'i ye bɛ na n'i ye walayi u b'i cɛ o b'a sɔrɔ i ka se bɛɛ banna mɔgɔ wɛrɛ t'i cɛ dɛ i yɛrɛ ye den minnu wolo n bɛ olu yɛrɛ de bila jugu wɛrɛ tɛ dɛ n b'i ni tigɛ i si dilan kan i denw yɛrɛ de bɛ kominike sɛbɛn ka dugu bɛɛ ladɔnniya k'i sara ka tila k'i janaja kɛ yɔrɔ fɔ k'a kɛ don fɔ k'a kɛ tuma fɔ u yɛrɛ bɛ sɛsiw sigi da la ka jama invite a ye na an fa su bɛ don bi ni ala tɛ jɔn bɛ s'o la o bɛ pɛrɛse maa kɔrɔ wa o bɛ boli maa nɔfɛ wa lalala i bɛ na o de la a bɛ istidiraju ka garijɛgɛ in caman di kafiri ma a mago t'a la tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ silamɛ ɲuman lajarabi o t'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya o ma fo mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ma tuma dɔ la e i nin de karisa ye diɲɛ gɛlɛyara a ma dɛ a tɛ kan ka foyi sɔrɔ a ye fan bɛɛ boli a ma sɔrɔ ala b'a fɔ mɛlɛkɛ ninnu ma a ye dɔ fara a ka gɛlɛya kan n b'a fɛ k'a ye tan de nin de b'a jɔyɔrɔ bonya n bolo lahara mɛ an ka teri n'an ye ala wele ni ala ma sɔn dɔrɔn an b'a fɔ ala tɛ ne fɛ Ala b'i fɛ walahi Ala b'i fɛ, Ala b'i fɛ, Ala wele ye fɛn dɔ de ye mɔgɔw bɛ Ala wele Ala bɛ mɔgɔ dɔw jaabi teriya la mɔgɔw bɛ Ala wele Ala bɛ dɔw ta sumaya mɔgɔw bɛ Ala wele dɔw ta yɛrɛ bɛ teriya hali Ala ka nabi ɲuman dɔw ye Ala wele Ala ye san hakɛ caman de kɛ a m'u jaabi nabilayi yakuba yusufa tununna a ma a ko ala nabi ɲuman don h a ko ala n b'a fɛ yusufa ka segin ka na n ma n k'a ye ɲa la a ka segin ka na epi a y'a fara kan n b'a fɛ a ka segin ka na n k'a ye ɲa la nabi ɲuman ka dugawu tɛ bin dɛ san bi naani kɔfɛ d'a yusufa ye yusufa bɛ segin ka na a bara don min yusufa taali a kasira f'a ɲɛ fiyɛnna ɲɛfiyentɔ bɛ yeli kɛ bilen wa mais ala ko komi i y'a ɲini n fɛ a ka segin ka na i k'a ye i ɲɛ la n y'a tardé a bɛ na wa i ɲɛ bɛ yɛlɛ i b'a ye yusufa n'a balimaw ye ɲɔgɔn ye tuma min na n'u ye n a ye duloki d'u ma a ko nin ye n ka duloki de ye qalu a'innaka la anta yusufu qala ana yusufu wa haza akhi u ko e de ye yusufa ye wa balima minnu ye juguya k'a la a ko ah ne de ye yusufa ye o y'a sɔrɔ a b'a ka masaya palais la ale ye premier ministre ye misira ko bɛɛ b'a ka bolo kan u ye fadenya k'a la k'u b'a faga nka ala ma sɔn u nana masakɛlama sɔrɔ ale de bɛ balo d'u ma ale de b'u recevoir a bɛ fɛn bɛɛ k'u ye ale b'u dɔn a mɛnna nka olu t'a dɔn u ko e de yusufa a ko ne de yusufa a ko wa nin ye n balimakɛ de ye wa haza akhi o de ye bɛnyamini ye a n'o bɛ ba kelen de ye ba kelen fa kelen tɔ ninnu bɛ fa la a y'a ka duloki bɔ k'a d'i ma k'a di balima ninnu ma a ko a ye taa a ye taa nin duloki in kerun n fa ɲɛkɔrɔ a ɲɛ bɛ yɛlɛ e ye namu gɛlɛya kuma wɛrɛ dayɛlɛla se mun u ko ko fɛn bɛɛ de ye ala ye sa maa man kan ka foyi de kɛ foyi ye an k'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ u ye sababu yɛrɛ bɛɛ u y'a bɛɛ tigɛ ka bɔ an na mais yakuba ye nabi ɲuman de ye yusufa ye nabi ɲuman de ye o tuma la ala tun tɛ se ka yusufa fa ɲɛ yɛlɛ n'a ka duloki tɛ wa ala bɛ dɛsɛ o la mais a ko yusufa ma i ka duloki di i balimaw ma u ka taa fili i fa ɲɛkɔrɔ parce que i fa ye san bi naani de kɛ a ɲɛ ma da i kan wa n'a y'i ka duloki in ye dɔrɔn n'o o filila a ɲɛkɔrɔ dɔrɔn a ɲɛ bɛ yɛlɛ kabako wɛrɛ bɛ o kɛra kɔnɔ dulokitigiw wulila u bɛ nalen u ma se so fɔlɔ kabini yɔrɔ jan fa k'u ma ɛɛ a ko inni la ajidu riha yusufa lawla an tufanniduni u k'a ma qalu tallahi innaka la fi dalalikal qadim wulila u bɛ nalen pour que i k'a dɔn sababuw bɛ yen i k'a dɔn tiɲɛw bɛ yen i k'a dɔn ala bɛ yen nka dogo dɔw bɛ jira mɔgɔ dɔw la ala y'o kɛ yakuba ko cogo di u bɛ ghaibu la u ma se fɔlɔ la ya'lamul ghaiba illa llah bilahi ala ko ten kurana kɔnɔ ko maa si tɛ ko dogolen dɔn ni ala tɛ nka ala man'a jira maa min na de o b'a dɔn u bɛ nalen u ma se fɔlɔ dɔrɔn Yakuba y'i kanto a ka mɔgɔw ma a ko ne filɛ yɔrɔ min na sa Yusufa kasa de donna ne nun na quoi san 40 kɔfɛ dorogitigiw bɛ sira la u bɛ ka na ee u ko ko e b'i ka nin fili ba in na hali bi Yusufa sara a mɛnna e san 40 hali bi e ma se ka ɲinɛ Yusufa kɔ a ko Aw dalen tɛ n na nka a kasa bɛ n nun na Yusufa kasa bɛ n nun na u y'u to la a ma mɛn dɔrɔn taamaden ninnu donna u donna yɔrɔ min u ye dorogi keri a ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn a ɲɛ yɛlɛla a ko ne m'a fɔ aw ye wa k'a fɔ ne bɛ fɛn dɔn n ka ala la aw tɛ min dɔn gundo tun tɛ wa a tilara k'a fɔ u ye ne m'a fɔ aw ye ala bɛ se ka fɛn dɔ ladɔnniya ne la aw tɛ min dɔn wa ko ne ye ne bɛ ɲuman de ye Yusufa ka dorogi tɛ wa ne ɲɛ yɛlɛla ustaz a ɲɛ yɛlɛla an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an yɛrɛw ɲɛ yɛlɛ